aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Tikuyamikiranso kumwamba kuti kwatipatsa danga lokuti tikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondedwa ku Mangalande uko muli. Kaya mukupezako bwanji mu tsiku la lero. Kukamba za ife abale anu kuno ku Nyasaland ayi ndithu tikusuntha amwene. Zinthu zina zake zikusuntha basi. Omwe aja a Khweze Buses amene samatopa ndikutigulira ma sitampa, leronso andigulira sitampa kuti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondedwa. Ndimanenatu mobwerezabwereza kuti ku Khweze Buses ndi maulendo a pa bus Ndiye alibe anzawo amwene. Bus za khweze zimayenda bwino kwambiri achimwene. Ukakwera bus za khweze umadziwa ndithu kuti aah ulendowu ndiye kuti ndikafika bwino basi. Umayenda mopanda chewuchewu kuti nde pamenepa zikhala bwanji. Kwathu kuno zinthu nde zikuchitika mwachangu kwabasi. Ndife dziko la sizinthera ngati mmene ndidakambira muja achimwene. Tsiku ndi tsiku, timakhala tikuyembekezera mwachidwi kwambiri kuti kodi ndiye lero kugwa chiyani. Sabata ino, za mademo, sindinamve achimwene. Sindikudziwa kuti opangawo mwina mwake sabata ino aganiza zoti apume kaye kapena? Koma sabata ino sindinamvetserekoyi. Pajatu kwa ena ake yasanduka ntchito amwene. Akumafuna kuti adzipanga sabata iliyonse. Kumalakalakanso mwina atamapanga tsiku lililonse. Kungoti za mademozi panopa ndiye aah zayamba kusuluka mchere wake amwene. Nthawi ina yake mademo ndiofunikira kwambiri kumafunika anthu azidziwa kuti tikadalipo ndipo sitikuphethira. Paja si amati mwana osalira amafera kunsana kwa amake? Zimafunika kuwagwedeza magayiwa azidziwa sitikugona tulo. Akatidyaka pachilonda sizifunikanso kuphweketsa ayi koma kuwauza kuti mwatidyaka pachilonda! Koma makono mademo amene akumachitika zochitika zake zumakhala zoseketsa kwambiri. Zumadzaoneka kuti ena ake akumakhala ali kumbuyo kwa mademowo pofuna kuthetsa mikwiyo yawo. Mademo akumayamba ndi chifukwa china, kenaka mkatikati mwa mademowo umadabwanso kuti nkhani yasintha, yayambanso kulowera kwina. Zinthu zomwe zikumatipangitsa enafe kukhala kakasi ndi kumadzifunsa kuti kodi akuluakulu Nkhani zathu ifeyo zimene tikufuna madolowa atachita ndi zitiziti kwenikweni? Zikuoneka kutitu tabalalika. Penanso zikumadzaoneka madera ena ake kuti nkhaninso si ya mademoyi koma yangolowa kuba basi. Kumachita kuchalira, kuwafunsa akuluakulu oyambitsa mademowo kuti kodi akuluakulu ndiye tikapanga liti mademowo? Pansi pa mtima n'kumadziwa kuti zikangotheka ndiye kuti tikathyola sitolo ya uje komanso ya uje. Ndinakamba kale achimwene kuti mademo ambiri amene akumachitika kumbuyo kwake kukumakhala kuti kuli anthu ena ake andale amene akumakhala kuti ali ndi zolinga zawo zimene akufuna zitakwaniritsidwa. Alipo ena ake amene akumakhala chete kumalingalira kuti ohoo anthuwa atichenjerera choncheti dikirani nafenso tiwachenjerere tiwachitira mademo basi asowe mtendere asowe pogwira. Ndikudziwa kuti mundiuza kuti aah obwande, mwagulidwatu inu. Inu mukudziwa bwanji kuti zinazi akumaziyambitsa ndi ena ake andale okwiya? Ayi, koditu kudziwa mwini wake wa galu uyambe kaye wamugenda. Akalira ke ke ndi pamene umadziwa kuti oho, kani mwini wa galu uja anali uyu eti? Nkhani zina kwathu kuno zikumayamba ndi anthu a ndale kenaka zimakatheranso mademo. Kukumayambika nkhani zina kuti aah ayi ife tikufuna zakuti zitachitika kenaka kumadzawamvanso ochita zionetsero akulankhula zomwezo ngakhale zisali zotipindulira ifeyo anthu a kumudzi kwenikweni komabe zikumadzapezeka kuti ochita mademo akuthamanga ndi zimenezo. Ochita ndale ena ndi ma mafia amakhala duu anthu osamadziwa kuti kodi akutani tsopano pakadali pano kudekhatu koti osamvekanso koma akuchita zinthu kugawa ndalama kuthamanga thamanga kuti ma guy anthu awa tiye nawoni adziwenso kuti akusewera ndi anthu olakwika Kuipa kwake Kwa mademo a ulendo uno roko anthu onse amene akutsogolera ndi anthu amene akuoneka kuti ngaandale anthu amene avala malaya a mpingo ujawo anthu amene ukawaona amaoneka kuti nthawi ina yake zawo zimawayendera ali ndi makala mmanja nthawi imeneyo enafe aziyenda mmanja nsabwe kwa iwowo analibe nafe ntchito anali ndi ndalama zawo zankhaninkhani amagawana okhaokha koma zimadzaonekanso kuti ndalama zitatha makala atazima ndiye akumadzafunano ifeyo tiwathandizire tikabwire nawo utsi okhetsa misozi. Akatimanga tonse iwo sakachedwamo akudziwa bwino lomwe kuti akatuluka mosavuta. Nanga si amene akuwatuma ali ndi ndalama zoti akhoza kuwapulumutsa? Koma ifeyo nde ee! Zotikakamira. Mukamufunse Kafadala, pano wanenetsa kuti aa amwene a Bwande, anthuwa tikumakhala tikuwathandiza kuti zawo zitheke basi. Nde ndinamuuza kuti eyetu a Kafadala. Zimatero kumene. Ndinampatsa chitsanzo cha mwanji wa a Timoteyo amwene, anyamata osaopa nthawi imene ija, amachita kutibweretsera vimagalimoto vikuluvikulu kuti obwande tiyeni kuno, nthawi imene ija kunali kuthamangathamanga, kumatchulana ma comrades, comrades, kutanthauza kuti tinali limodzi ndithu amwene. Zinthu zitatheka, anzathu mwanji wa a Timoteyo si anzathunsoyi, sangamatitchulenso kuti comrades, comrades! Zawo zinatheka amwene. Tinawathandiza kumenya nkhondo, komatu sinali nkhondo yathu, inali yawo achimwene. Pano kuli zii! Nchifukwa chake lero lino ndi Kafadala tagwirizana kuti aah ife ulendo uno ayi ndithu sitikupanga nawo, mudzipanga nokha mmene mmadyera basi iyaa. Ndiye zikumaseketsa, anyamata a Alliance, mademo ena akumachokera kwa iwowa amwene. Tikumadzakhala anthu odabwitsika kuti abale, chikuchitika ndi chani kodi? Anthu akulamula ndiye okhanso akumadzakhala otsutsa. Okha akumadzapereka ndalama kwa anyamata kuti chitani mademo olimbananso ndi okha. Komatu Alliance inakonza mwamva inu. M'malo mopeza njira zothetsera mademo, anyamata a Alliance, okwapatira tambala ndi anzawo a Chibakera, akumaseketsa, amazitengera zinthu mwa easy kwambiri achimwene. Pena pake mademo akamachitika, m'malo molankhula mwa thamo, timaona ngati inali nthawi yoti ku likuluko akhale pansi ndi anthu ochita mademo, aone kuti kodi ndiye nkhani zake zikuyenda bwanji, ndi pati pamene sipakumvetsetseka, Tiyeni tonse chinthuchi ndi chathu tikonze kuti miyoyo yathu ipitilizebe kupita patsogolo. Koma zikumadzaoneka kuti zalowanso ka thamo choncho, ena nkumachita mademo, ena ata osamvetsera ndi kumvetsera komwe. Ndimaona ngati pena pake kubwera poyera ndi kudzalengeza kuti taitana onse amene akhala akuchita mademo kuti tikakambirane nawo, azindikire kuti nkhondo siimanga mudzi. Ndiye tikufuna tione kuti titani. Ndithu, timaona kuti mu njira ngati imeneyi, zambiri zikhoza kukhala kuti zapepuka. Koma tsoka ndi ilo, tili ndi anthu okula mtima kumwambako amene amachita kunena kuti, Aa, ayendayenda atopa amenewa, tilibe nazo ntchito ife. Mulibe nazo ntchito inde, komatu bizinesi ndiye zikumaima, chuma ndi kumalowa pansi. Nonse ochita mademo komanso amene muli pa chiongolero mukanadzichepetsa koma mukhale pansi mkanyumba komata. Aise barman ayankhatu abwana za Blantyre bypass road yi zili bwino kwabasi. Komanso atiyankhenso za stadium ya ku Mwanza kaya. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi. abwange kuvuga kunyasalande sungamvetse